a ko ko k'a fɔ yɛrɛdɔnbugu cɛ n'a muso ɲɛna ko bɛɛ ka furusɛbɛn ɲini a muso la ko ni min ma furusɛbɛn ɲini a muso la k'o tigi k'a bila a kun na k'a fɔ ko muso t'a bolo ɛ ne yɛrɛ y'a ɲininka yɛrɛ n ko hali musokɔrɔbaw a ko hali ni ɲin tɛ mɔgɔ min da sen t'a kɔrɔ k'a sabu kɛ kɔrɔ ye ko ka papiye k'a la faama ka kuma don dugutigi i ma kuma mɛn si bɔntigɛ o kumandan layi kutundi a ye fɔla le ko ba jalen kɛ nka mɔgɔ minnu ye baji ta la olu d'a ja ee suguɲɔgɔn juguya nari kɔnɔ kumandan nin a la juguya de la wanga ni sisan sa fo kono olu yɛlɛ an furumuso yɛrɛ la ko ni sɛbɛn t'i i muso la kamini kunu fo bi k'i ka sɛbɛn k'a la ko n'o tɛ k'i muso tɛ ee sani ka to tubabulu ka na o an tun t'an ka furu kɛ yan wa an tun t'a kɛ danbe kɔnɔ wa an tun t'a kɛ taanya kɔnɔ wa fɛn sɔrɔl'a la sɛbɛnko tun b'a la Ah! su ma ko dugusɛ ma gwɛ e komandan bɛ na ka na i coko an kun na ko mɔgɔ mɔgɔ na ni furu kɛ le ko ni sɛbɛn tɛ a la ko kabini kunu fo bi ko ka sɛbɛn k'a la ko n'o tɛ k'i muso tɛ ee ala dugutigi n bɛ tiɲɛ f'i ye n'an ma wuli k'an jɔ komandan b'an danbe bɔ a la dɛ ya k'an danbe bɔ an na a fɔra ko ni min ma furu sɛbɛn k'a muso la k'o tigi muso bɛ bɔsi a la aa jeliba o tuma n'o tigi muso bɔsira o la a bɛna mun de kɛ o muso la komi a delen bɛ datuguli la n'a ye muso min minɛ n'a m'o datugu a yɛrɛ tɛn'o furu ne kɔni cila nka ne b'a dɔn nin ko in tɛ taa ka ne yɛrɛ dan bari furu sɛbɛn tɛ ne yɛrɛ muso la ɔ nka ne ma sɔn k'o fɔ a ye ni kumandan ko ko ka papiye kɛ furu la o tɛ fiɲɛ ye papiye bɛ kɛ furu la kɛ nka an minnu y'an ka furu kɛ kunu ni jigi ni danaya ni waleya furu ye awa k'a fɔ ko anw ka furu de tɛ furu ye o tɛ ɲali kɛ kan ye dɛ o ye tiɲɛni kɛ kan de ye

jama k'aw bɛɛ lajɛlen bɛ fo a y'aw sen bɔ aw kɔnɔ kɔrɔ ka se kɛnɛ in kan yan a kɛra bonyaba ye dugutigi ko k'a tun sigilen bɛ ni nin ye ko n'a y'aw wele su aw bɛ bɔ ko n'a y'aw wele tile

jeliba naamu i b'a f'u ye ko fanga min bɛ jɛgɛ la ko ji don o ye tiɲɛ ye ɛɛ jeliba naamu ne ka wulu sen ka di ne ka wulu sen ka di mhm. n'i ye jɛgɛ kɛnɛ kɔni y'a da la bada la mhm. i ka da la k'a fɔ k'o ye ala ka di ma de ye nka o t'a ka sendiya ye dɛ hatɛ umu sarama min jɔlen filɛ kɛnɛ kan naamu jeli umu tɔɔma umu min jɔlen filɛ kɛnɛ kan naamu belebele ye an ye don min fɔ a ye o don de sera bi hatɛ umu baw a faw a kabila yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛɛ bɛ fo ɛ eh, jeliba naamu tasabiya bɛɛ n'a ta cojugu don dɛ mhm. e n'i taabolo mhm. ne ni n taabolo yɔrɔdɔnbugu yɛrɛ jama cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen n'a taabolo hatɛ foyi ma yan dugu diya fo an tɛ ɲugun ɲɔgɔn na o de ye yan diya o tiɲɛ an tɛ ban ɲɔgɔn na abada o de ye yan diya an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kelenya min na mhm. an dulonnen b'o kelenya de la kabini kunun fo bi ɔ n y'a ɲini yɔrɔdɔnbugu jama cɛman n'a musoman fɛ mhm. u k'u banban dɛ umu ka kɔɲɔ ye bi ye dɛ kɔɲɔ in ɲɛnajɛ min fɔra u ye mhm. an filɛ kɛnɛ kan e ma denbaw sigilen ye eh, e ma balimamusow sigilen ye e ma denfaw sigilen ye an ye layiru min ta umu ye an ye layiru min ta umu ye a don sera dɛ naamu k'a kɛ k'a s'a dan na mhm. yan n'a lamini f'a ka bɔ bɛɛ da ko jɔnko ala o bɛ kɛ ɛɛ jeliba naamu kuma caman kun tɛ umu sarama yɛrɛ nisɔndiyalen sa nisɔndiyalen don dɛ ɔ ko ne dugutigi fo ko ka an b'a ka kɛnɛ kan ko k'a fo naamu umu sarama i ka kɛnɛ don ko bi ye nisɔndiya don ye o ko ne ko ko yali mun ka d'a ye a bɛ mun fɛ mun de b'a ka kɛnɛ jɛ k'a k'o fɔ n ye dɛ naamu ɔhɔ ne dugutigi de ye layiru t'a ye mhm. n ko a bi kɛ fo ka s'a dan na wa n b'a kɛ ka s'a dan na koyi ko ne ko ko kuma bɛ gurumina bolo ayiwa ɛɛ dugutigi yan an ka kuma di umu sarama yɛrɛ ma an bɛ jelimuso lamɛn jelimuso bisimila bisimila i jɔngɔ

e y'a fɔ e y'a kɛ dugutigi min tɛ bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ ayi o tɛ kɛ la o ma ɔ kɔɲɔkɛlaw bɛɛ sigira sisan kɔrɔyɔ sewara ne ka denba yɛrɛ ye jɔn de ye ayiwa jeliba naamu aw tun b'a fɛ ka bila kala la dɛ eh, ayi o tɛ kɛ eh, eh, denba wele ko a ka na ko n mako sera a ma umu saraba i ka denbaya bɛ yan koyi denba ko bɛ cogo min na ɛɛ denba kɔrɔ tɛ ko ɛɛ den yɛrɛ woloba ɔ komi denba yɛrɛ bɛ yan sa ɛɛ i t'a ɲɛfɔ an ye wa denba ko in a bɛ sɔrɔ cogo di. ee ala ee ala ne ka denba parila i k'a lajɛ joli den denba ɲuman. i m'a ka sanuw ye. ee ala jeliba. naamu. ayiwa basi tɛ n'i ko ko n ka denba fɔ n bɛ n da don a la dɔɔnin bisimila anw ka wagati la fɔlɔ mhm. denba kow ni sisan taw tɛ kelen ye kabi den bɛ wolo don min kama mhm. a bɛ ta de mhm. k'a di ba dɔgɔnin dɔ walima ba kɔrɔmuso dɔ ou bien a ba kansinamuso dɔ furuso kɔnɔ depuis a fitinin a bɛ ta k'a di o dɔ de ma nin y'i ba ye o de b'a lamɔ o de b'a jogo don a la o kɛra fantan ye sa o o kɛra nafolotigi ye sa o ni ala ye si d'a ma ko den ka kɔɲɔ kɛra o de b'a ka jala siri anw bɛ denba ko dɔn cogo min na a tun bɛ kɛ ten i y'a dɔn o ni sisan taw ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin dɛ ayi u ka jan ɲɔgɔn na e ye denba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye o